Go raibh míle maith agat a Thomáis agus fáilte romhaibh uilig ar maidin. Tá sé iontach an méid seo daoine a fheiceáil ar lá chomh fliuch seo. Is mise Ruth, an tá an t-ádh liom le roinnt bliana anuas bheith bainteach le cúrsaí cumarsáide eolaíochta agus cúrsaí spáis ach go háirithe. Só, san am i láthair tá go leor daoine ag tabhairt aghaidh arís ar an Ghealach agus sin an fáth gur mhaith liomsa caint rud beag inniu mar gheall ar an bhealach go dtí an Ghealach, Agus cén fáth go rachfadh aon duine nó aon róbó go dtí an ghealach a chéaduair? Agus an rud is cáiliúla faoi láthair, níl an clicker ag obair, b'fhéidir go ndearna duine eicínt rud eicínt leis an ríomhaire, ar ndóigh. Bhí sé ag obair ar maidin an chéad uair agus.

geansaí de chuid Webb so déanfaidh muid roinnt cainte mar gheall air sin níos deireanaí ach is dócha b'ea, seo an SLS nó an Space Launch System agus seo an roicéad is cumhachtaí ar domhan faoi láthair agus tá muid ag súil go n-imeoidh sé an domhan anocht, rinneadh iarracht níos túisce an tseachtain seo, Dé Luain, an roicéad a lainseáil don chéad uair riamh ach ní raibh sé ag obair i gceart agus bhí orthu é a chur ar ceal. Agus comhoibriú é seo idir NASA agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa, nó ESA agus cloífidh muidinne ar an nóiméad ag caint ar an fear mór ach ar ESA nó ESA. Agus tá deis mhaith ann go rachadh an roicéad anocht i dtreo na gealaí, tá an lainseáil ceaptha le tosnú ag 7 nóiméid déag i ndiaidh seacht, am Éireannach. So san am i láthair tá siad ag cur breosla isteach sa roicéad agus iad ag iarraidh é a sheoladh. Tá sé i Florida ag Kennedy Space Centre, an áit chéanna ar seoladh na roicéid Saturn V go dtí an Ghealach caoga bliain ó shin. Rinneadh an roicéad seo as athchúrsáil ó phíosaí den Space Shuttle a bhíodh ag eitilt ar feadh 30 bliana. So is cineál spéisiúil go bhfuil muid ag brath ar roinnt den teicneolaíocht chéanna mar a bhíodh ceathracha bliain ó shin. Ach ní raibh muid in ann an roicéad céanna a chur le chéile arís mar a bhíodh, chun bheith ag dul go dtí an ghealach sa tseanaimsir sa tréimhse Apollo. mar gur scriosadh chuile rud a rinneadh leis an roicéad sin agus na pleananna agus gach rud, so ní bhíonn siad sásta na pleananna a choimeád go fadtéarmach má bhíonn aon rud déanta mar sin, so seo roicéad nua ach déanta as seanpháirteanna agus tá muid ag súil go mbeidh an aimsir i gceart anocht leis an lainseáil agus go mbeidh sé ar an mbealach go dtí an ghealach, so. Seo an capsúl atá ar bharr an roicéid sin agus tá sé deartha le haghaidh daoine a chur go dtí an ghealach. Ach má chuimhníonn tú air, níl 'fhios agam cé mhéad daoine anseo a chaith an oíche i bpuball ach tá muid ag smaoineamh ar chruth beag, le daoine a chur isteach ann so tá sé, tá an diameter air ar, ar cúig méadar so tá muid ag, rud beag níos leithne ná an ardán anseo agus b'fhéidir a bhrú siar go dtí deireadh na cathaoireacha ansin agus is cón é so you know bíonn sé níos caoile ag dul, ag dul suas agus bheadh ar triúr, duine nó ceathrar duine fanacht istigh ansin ar feadh trí lá le dul go dtí an ghealach. So, níl sé an-an-deas nó ró-chompordach agus an rud a gur gcaithfidh tú smaoineamh air chomh maith sin ná go mbíonn tú ar foluain, nó bíonn tú floating ag an am sin má bhíonn tú ag taisteal go dtí an ghealach. So, caithfidh tú líontáin a bheith agat ar do chuid stuff i dtreo nach mbeadh sé uilig ar foluain an t-am ar fad. So má chuimhníonn tú ar na na scannáin agus na rudaí is deise faoin spás a fheiceann sibh, you know, bíonn siad chomh mín agus chomh deas sin agus san fhírinne bíonn sreanganna i ngach áit, bíonn ort gach rud a bheith i gceart agus a bheith an-an-chúramach mar gheall air, bíonn, you know, an t-aer ag teacht isteach ansin, so níl sé chomh deas. sa bhfíorshaol agus a fheicfeá, b'fhéidir, in two thousand and one, a space oddity, odyssey nó a leithéid. Ach mar sin féin, tá daoine atá an-sásta dul ann, tá siad ag tnúth le dul ar ais go dtí an ghealach agus tá an roicéad, tá triallacha le déanamh ar an roicéad anois sa chaoi is go mbeadh daoine ag dul ar ais go dtí an ghealach sa bhliain dhá mhíle fiche is a cúig, tá súil againn. So tá na Meiriceánaigh chun na chéad daoine a chur ar ais go dtí an ghealach. Tá sé geallta acu gur bean a bheas ann agus duine de dhath a bheas ann. Ach toisc go bhfuil na, an Eoraip ag obair ar an tráth sin an modúl seirbhíseach Eorpach, Beidh duine ón Eoraip ag dul go dtí an Ghealach, gan mhoill, agus seo an rud is tábhachtaí dúinn, go bhfeice muid an chéad Eorpach ar an Ghealach sara i bhfad. Beidh sé spéisiúil an dóigh a dhéantar an ailtireacht agus an dearadh ar na feithiclí seo. Caithfidh tú smaoineamh ar conas a oibreodh duine san áit sin agus tá siad ag iarraidh go fadtéarmach go mbeidh siad in ann a leithéid de chapsúl a dhéanamh le dul i dtreo Mars. agus tógann sé ar an meán ocht míonna le dhul go dtí Mars. So má bhíonn tú ag ceapadh go mbeadh sé deacair go leor trí lá nó electric picnic a chaitheamh sa phuball beag seo, smaoinigh ar an ocht míonna a chaitheamh ag dul i dtreo Mars agus nuair a shroichfeá Mars ansin bheadh an cinneadh le déanamh agat fanacht ansin dhá seachtainí agus ansin teacht ar ais ocht míonna eile. nó fanacht ann bliain go leith, mar toisc an fithis atá ag an domhan agus an fithis atá ag Mars, ní bhíonn an deis agat taisteal idir an dá phlainéad ach tuairim is gach dhá bhliain. So bíonn an rogha agat ansin fanacht ar Mars, coicís nó fanacht ansin ar feadh bliain go leith chun teacht ar ais go dtí an domhan. Agus sin an dóigh atá muid ag smaointiú anois ó má táimid ag iarraidh ag dul go dtí Mars go fadtéarmach so rud beag níos éasca dul go dtí an ghealach. So anois ar Artemis One a bhfuil muid ag caint faoi nó a bhfuil muid ag súil a bheas a lainseáil anocht, seo beirt phaisinéir atá le dhul ann, seo Helga Agus seo Zohar. Agus rinneadh an bheirt seo chun go leor trialacha a dhéanamh ó thaobh radaíocht agus an timpeallacht go ginearálta sa spásárthach gur féidir linn a oibriú amach an mbeadh sé slán sábháil na daoine a chur ar ais go dtí an ghealach. So tá go leor sensors istigh ann le gach rud a oibriú amach. Caithfidh tú smaoineamh chomh maith leis sin ar an bhrú a chuirtear ar an chorp agus roicéad á lainseáil. Mar ar ndóigh tá muid, tá muid cleachtaithe le bheith ag déileáil le imtharraingt an domhain, so one G nó gravity a bheadh agat ar an domhan, bíonn sé i bhfad níos lú ar an ghealach agus má bhíonn tú ag taisteal ón domhain go dtí an ghealach de ghnáth, Mothaíonn tú nach bhfuil imtharraingt ann, tá imtharraingt ann, ní éalaíonn tú ó imtharraingt an domhain, ach an rud a tharlaíonn ná bíonn tú ag titim an t-am ar fad. So, bíonn sé cineál deacair é a thuigbheáil mar bíonn tú ag ceapadh you know conas mar a bheifeá ag titim má bhíonn tú ag taisteal agus bhí tú eh, ag bogadh leis an oiread sin cumhachta ag dul i dtreo na gealaí. Ach an rud atá ag tarlúint ná go mbíonn tú i gcónaí ag brath ar imtharraingt ón domhan nó ón ghealach agus tríd na fisice sin bíonn tú ag titim i gcónaí ach ní leagann tú riamh ar an domhan so má bhíonn tú ag titim

thuas ar an ISS faoi láthair, sin í Samantha Cristoforetti ón Iodáil, atá ag obair go dian faoi láthair. So, seo paisinéir eile atá ar Artemis 1, sin Shaun the Sheep, agus tá Shaun ag traenáil linne in ESA le tamaillín anuas, sin é ag déanamh foluain ar parabolic flight tamaillín ó shin. Agus tá na Meiriceánaigh tar éis Snoopy a chur ar an roicéad chomh maith, so tá comhluadar ansin ag Shaun chomh maith. So cad tuige? Cén fáth go rachadh aon duine go dtí an ghealach? Bhuel, b'fhéidir go n-aithneofá an fear seo, John F. Kennedy, agus bhí seisean ag labhairt seasca bliain ó shin nuair a dúirt sé go roghnaíonn muid dul go dtí an ghealach agus le blas breá Massachusetts, because it is hard! Agus sin an dóigh go bhfuil sé ag iarraidh dúshláine agus go raibh siad ag iarraidh ar dhaoine you know an dúshlán sin a shárú agus faoin am sin bhí na Meiriceánaigh chun deiridh sa rás spáis. Bhí na Rúisigh tar éis an chéad duine a chur sa spás agus bhí siad i bhfad níos fearr agus níos faide ar aghaidh le gach rud a chur ar fithis agus chuir John F. Kennedy litir chuig an Vice President an tráth sin, Lyndon B. Johnson, agus dúirt sé, Cad gur féidir linn a dhéanamh a bheadh, a bheadh speisialta, a bheadh gach duine tógtha leis agus gur féidir linn cinnte, cinnte, cinnte toradh dearfach a bheith ann? So bhí sé ag rá, caithfidh muid rud eicínt speisialta a dhéanamh. Agus sa litir chéanna, dúirt sé, An bhfuilmid ag obair timpeall an chloig cheana fhéin? Bhí sé ag iarraidh go mbeadh gach duine ag obair ceithre n-uaire fichead sa lá, go mbeidh muid in ann go dul go dtí an ghealach, agus sin an chaoi a mbíodh sé an t-am sin. Ag an am céanna, ní raibh sé ag iarraidh bheith in iomaíocht an t-am ar fad.

Dóchas is dóichí ann ag an am céanna. Ach seachas an dúshlán é fhéin, tá go leor rudaí eile atá fiúntach le dul go dtí an ghealach. just tá gealach beag agam anseo. so seo í an ghealach. níl sé ró chruinn. i ndáiríre tá an ghealach i bhfad níos dorcha. tá sé. tá dath. dúghual air. Ach is é an rud spéisiúil faoin ghealach ná go bhfuil go leor leor eolaíochta arbh fhéidir linn dul ann. So, is féidir linn a fháil amach conas mar a cruthaíodh an domhan fhéin, conas mar a cruthaíodh an ghealach, cá has ar tháinig muidne uilig. So, tá muid ag déanamh go bhfuil an ghealach thart fá ar an aois chéanna leis an domhan, so, ceithre billiún go leith. bliain thart fá sin agus ceapann muid gur bhuail pláinéad eile in aghaidh an domhain an tráth sin, b'fhéidir ceann ar an méid céanna le Mars agus glaonn muid Theia air. Ach nílmid cinnte cinnte faoi sin, so táimid ag iarraidh níos mó eolais a bheith againn faoin domhan agus faoin ghealach í fhéin. Chomh maith leis sin, b'fhéidir go bhfaca sibh cheana ar. scannáin agus ar ficsean eolaíochta go bhfuil Helium Three le fáil ar an Ghealach agus gurbh fhéidir gur breosla eile a bheadh ann dúinne ag teacht ón Ghealach. Chomh maith leis sin, má bhíonn tú ar an taobh eile den Ghealach, an taobh nach bhfuil a aghaidh leis i gcónaí ar an Domhan, is féidir leat i bhfad níos mó eolaíochta, ó thaobh réalteolaíochta de, a dhéanamh mar beidh tú in ann go leor.

Tá go leor rudaí faighte amach againn ó bheith anseo. Ón uair dheireanach a bhí daoine ar an domhan, tá sé beagnach 50 bliain ó d'fhág an duine deireanach an ghealach. So, b'é sin Gene Cernan a leag cos ar an ghealach 50 bliain ó shin agus feicim go bhfuil chuile dhuine anseo i bhfad ró-óg le haon rud mar sin a mheabhrú faoin am seo. So tá i bhfad níos mó eolais againn mar gheall ar an ghealach arís. Tá fhios againn anois go bhfuil uisce ann. Seo cruthúnas den uisce faoi thalamh, nó is mó leac oighir atá ann, ar an ghealach. Chomh maith leis sin, tá fhios againn anois go bhfuil atmaisféar beag ar an ghealach. Níl mórán ann, ar ndóigh. ach tá sé spéisiúil go bhfuil na gásanna sin ann. Níl aon aimsir cosúil leis seo ar an ghealach. Cé go bhfuil atmaisféar beag ann, níl aon ghaoth ann, níl aon bháisteach ann. Ach tá go leor faighte amach againn idir an dá linn. But tá tuilleadh le teacht. So tá muid ag iarraidh oibriú amach an féidir linn cónaí ar an ghealach, an féidir linn dul ar aghaidh agus cónaí ar phláinéid eile. Agus. Rud amháin gur féidir leat a dhéanamh, toisc nach bhfuil aon atmaisféar ann agus go bhfuil go leor radaíochta ann, is féidir leat cónaí faoin talamh agus a bheith i bhfad níos sábháilte ansin. Agus toisc an ghealach a bheith déanta as an ábhar céanna agus atá an domhan, bhíodh go leor volcanos agus a leithéid ann sa tseanaimsir agus tá poill faoin talamh gur féidir leat cónaí iontu. Agus seo an cineál oibre atá ar siúl faoi láthair agus muid ag smaointiú ar bheith ag cónaí ar an ghealach go fada sa bhfadaimsir. Fadhb amháin eile atá againn, go dtí seo bhí gach rud agus an landáil uilig déanta ar an meánchiorcal nó timpeall ar an equator ar an ghealach, ach tá rudaí i bhfad níos suimiúla ag an Pol. So, tá muid ag smaoineamh gur mhaith linn dul agus landáil a dhéanamh anseo nó anseo agus beidh i bhfad níos mó solas ón ghrian ar fáil ansin chomh maith. So, tá dúshlán fós le sárú againn gan amhras. Ach ní hamháin an ghealach atá á iniuchadh againn agus ar na réalteolaithe uilig. Seo iad na pictiúirí ón ghrianchóras ar fad agus tá siad uilig tógtha ag spásárthaigh ón domhan go dtí seo. So, obviously níl siad i gceart ó thaobh méid de ar an scáileán ach tá sé. Domhsa, beagnach dochreidte go bhfuil an oiread sin pictiúirí againn de na plainéid uilig, agus dom fhéin, is plainéad fós é Pluto, tá a fhios agamsa go bhfuil conspóid mar gheall air! Tá leabhar iontach scríofa ag Alan Boyle mar gheall ar conas mar a thit sé amach gur baineadh an stádas de phláinéad ó Pluto, Agus bhí go leor polaitíochta i gceist, na humans i gcónaí ag cur rudaí ar strae, ach nuair a tharla sé don dream sin New Horizons, rinne siad an misean sin a láinseáil i 2005. agus bliain go leith níos deireanaí dúradh nár phláinéad a thuilleadh é Pluto, agus bhí siadsan ar an mbealach ann, agus thógfadh an turas sin deich mbliana orthusan. Ní raibh an dara dul as, bhí an spásárthach ar an mbealach, ach fuair siad pictiúirí dochreidte, b'fhéidir go bhfaca sibh cheana an cineál seo, croí ar Pluto. Tá go leor leor rudaí spéisiúla ag tarlúint ag Saturn ar ndóigh. Deich mbliana ó shin nó rud beag níos mó, bhí tuirlingt ag an European Space Agency ar Titan agus is sin ceann de na gealaí atá timpeall ar Saturn. Tá muid ag iarraidh dul ar ais chomh maith chun leac oighir atá ar Enceladus a iniúchadh mar tá seans ann go bhfuil. uisce faoin leac oighir agus má bhíonn uisce ann bíonn deis ann go bhfuil beochan nó rud eicínt ann san áit sin so sin sprioc-aidhm eile atá againn. Mars, bíonn muid ag breathnú air go minic agus ní hamháin na háisínteachta spáis idirnáisiúnta ach mo dhuine Elon Musk chomh maith, tá seisean ag ceapadh go bhfuil muid ag dhul go dtí Mars ní hamháin chun iniúchadh a dhéanamh air ach chun cónaí ann. agus go mbeadh muid in ann puball nó dome de shaghas éigin a chur ann agus an rud a deir muid terraforming nó cruth an domhain a chur ar Mhars. Agus tá sé spéisiúil smaoineamh faoi sin mar b'fhéidir go dtarlóidh sé sula mbeadh deis ag aon duine againne smaoineamh air nó an tuairim atá againn a chur in iúl. mar más comhlacht príobháideach a dhéanfaidh é seo, tá go leor leor dlíthe spéisiúla mar gheall ar an spás, ach san ar an iomlán, an rud a deir sé ná nach féidir le haon duine úinéireacht a chur ar spás, ach ag an am céanna, Cé a chuirfeas i bhfeidhm é sin? Má bhíonn Elon Musk agus a chlann uilig ar Mars agus ag leanacht ar aghaidh agus terraforming a dhéanamh, ní cinnte go mbeadh aon tionchar againne air. Is breá liom Mercury chomh maith, Mercury ar ndóigh, an plainéad is giorra don ghrian. Tá ESA agus Jaxa, sin an áisínteacht spáis Seapánach, ar an bhealach go dtí Mercury faoi láthair leis an spásárthach Bepi Colombo. agus beidh muid ann go ceann cúig bliana eile le iniúchadh a dhéanamh ar Mercury agus i bhfad níos mó a thuiscint ansin. Tá go leor airde anois á dhíriú ar Venus agus tá sé an-an-deacair spásárthach a chur go dtí Venus toisc go bhfuil sé an-an-te ar Venus, bhí greenhouse effect uafásach ann, nó tuigeann muid go raibh greenhouse effect uafásach ann agus gur éirigh sé an-an-an-te, agus chomh maith leis sin tá brú atmaisféarach uafásach ann. So, d'éirigh leis na Rúisigh dul go dtí Venus sna seachtóidí, ach chomh luath agus a shroich an spásárthach an talamh, bhris sé as a chéile, mar tá sé chomh holc sin ar Venus nár mhaith le haon duine dul ann. Ach tá muid ag déanamh trialacha anois ar spásárthach go bhféadfadh dul ann, agus tá smaointe ann, b'fhéidir gur féidir na cosa ar an spásárthach sin, an Timer, don. Gur féidir cosa an spásárthaigh a chur timpeall gur féidir leat an brú sin a scaipeadh agus go mbeitheá in ann an iniúchadh sin a dhéanamh. Mar is breá linn rudaí uafásacha a dhéanamh do na róbós uilig, cuireann muid le chéile róbó deas agus tugann muid Ainm álainn dóibh ar nós Rosetta agus Philae agus Hayabusa agus ansin cuireann muid go háiteacha uafásacha iad. Ach b'fhéidir go rachaidh muid go Venus. Ach ar ndóigh, seo an t-aon bhaile atá againn agus an t-aon phlainéad gur mhaith, atá go maith dúinn agus gur, a fheileann dúinn agus dár saolta. Agus déanann muid an-chuid iniúchadh ar an domhan ón spás. gur féidir linn a thuiscint céard atá ar siúl anseo, céard atá ar siúl ó thaobh an leac oighir, céard atá ar siúl ó thaobh teocht na n-aigéan, céard atá ar siúl leis an aimsir. So, níl fhios agam ar chabhraigh sé libh nó nár chabhraigh, ach is féidir réamhaisnéis na haimsire a dhéanamh i bhfad níos cruinne anois toisc na sonraí a thagann ón spás. Ní féidir é a athrú, faraor, so caithfidh tú cur suas leis an bháisteach má bhíonn sí ag teacht. So tá muid ag dul ar aghaidh sa ghrianchóras leis na robos a chur amach agus an oiread sin eolais gur féidir linn a fháil, ach fós féin tá muid ag iarraidh níos mó eolais a fháil faoi na tíortha, na pláinéid, na réalta, na réaltaí atá i bhfad bhfad níos faide uainn. So seo pictiúr úr ón Webb, sin an spás teileascóp spáis James Webb agus tá muid ag breathnú siar sa phictiúr seo, tá muid ag breathnú ar. an solas a tháinig ó réalta na billiúin bliain ó shin. Agus is deacair é sin a chreidbheáil mar bíonn tú san, you know, thosaigh an solas sin ar thuras go dtí an teileascóip sula raibh aon, domhan ann. Ní amháin sula raibh daoine ar an domhan, sula raibh aon phlainéid anseo, bhí an solas sin ar an mbealach. So, bíonn sé cineál aisteach nuair a smaoiníonn tú ar rudaí chomh doimhin sin agus tá muid ag éirí i bhfad, bhfad níos fearr ag déanamh na pictiúirí sin ach céard déarfaidh an pictiúr sin leat ach you know cé mise sa chruinne uafásach mór seo ach tá sé spéisiúil a oibriú amach you know cá as a tháinig na cruinne agus táimid ag iarraidh a fháilt amach chomh maith leis sin an bhfuil multiverse agus dóibh siúd atá tógtha le Marvel beidh siad ag smaoineamh láithreach ar an multiverse as seo amach ach you know an bhfuil multiverse ann but táimid ag iarraidh a fháilt amach go leor rudaí le James Webb agus má théann sé ar aghaidh Is breá liomsa an pictiúr seo mar is ceamara Éireannach a thóg an pictiúr seo. Ar Lá Nollag seo chaite chuaigh an James Webb Space Telescope ar lainseáil ó spásport na hEorpa i Meiriceá Theas agus ar an mbealach amach sin an teileascóp é fhéin ag éalú ón roicéad. agus ar an mbealach amach tóg an thóg an ceamara Éireannach na pictiúirí sin agus is fíor annamh a fheiceann muid pictiúr de spásárthach sa spás agus an ceann seo ní fheicfear a leithéid aríst. Beidh Webb chomh tábhachtach sin ag míniú na cruinne dúinn agus ag míniú cé muidne agus cá as a tháinig ár gcruinne ar fad. Tá sé seo, tá sé an an spéisiúil agus chomh maith leis sin thóg sé ana ana ana ana ana chuid ama an teileascóp spáis seo a dhéanamh. Bhí sé chomh, chomh deireanach ag teacht agus bhí siad ag rá you know tá an oiread sin airgead, tá an iomarca airgead caite air agus ní fiú é agus b'fhéidir nach, nach n-oibreoidh sé, b'fhéidir nach mbeidh aon rud ag obair i gceart. Chun é a fheiceáil ar deireadh thall ag dul amach agus chun é a fheiceáil ag obair, Ahem, is, is rud iontach é do gach duine a bhí ag obair i gcúrsaí spáis agus eh tá súil agam nach bhfuil muid ach ag tosnú leis an méid a fhoghlaimeoidh muid ahem ón James Webb Space Telescope. So sin deireadh mo chuidse don lá inniu, tá roinnt leabhráin agus eh lipéid agam eh ón eh Ghníomhaireacht Spáis Eorpach, Ach iarraim oraibh, má fheiceann tú an ghealach siúd choíche, níl a fhios agam cén uair a scaipfidh na scamaill, ach smaoinigh ar a bhfuil as seo amach, romhainn amach, mar tá go leor le theacht ó thaobh cúrsaí spáis de, agus tá súil agam go mbeidh lainseáil sábháilte ag Artemis 1 anocht, agus pé rud atá sibhse ag déanamh an uair sin, is dóigh go mbeidh sibh ag baint taitneamh as an Electric Picnic ach má tharlaíonn sé go bhfeiceann tú an uaireadóir ag 17 nóiméad i ndiaidh 7 anocht, bí ag smaoineamh ar an turas atá á dhéanamh againne mar ní anseo ach an tús agus beidh muid ag dul amach sa spás!